asị m ka anyị were ohere a sị gị ndo na ihe metụtara gị n'ote ndị ntụrụ mmadụ si tọrọ gị oge ị bịara bịa inyere anyị aka ịhụ na a tụkọtara ego dọọ nwanne anyị nwoke ndụ maka ọrụ ọma ndị anyị na-arụ anyị na-asị ka onye nwe anyị nọnyere gị kwụghachi gị ụgwọ mmajụ kwuru mmajụ nye gị ogologo ndụ ahụ isi ike udo na ọganihu anyị wee na-asịkwa na obi arịda anyị mma na ije ị bịara ka ị na-alazi ala ndị ntụrụ mmadụ atụrụ gị ma ọ wụ unknown gunmen dịka i siri kwu kpọrọ gị gawa na kampụ ha biko ndo iwe ewele gị mana ọ dị mkpa ka m werekwa ohere a gwa ma gị nwa na ndị na-ege gị ntị na ndị nọ n'akụkụ na atọrọda gị n'ụmụaka you were not kidnapped in ụmụaka enwere ike ụmụaka wụ aha ị ma due to na ọ wụ ebe ị bịara ije and enwere ike ụmụaka wụ ebe obi gị gwara gị a kpọrọ gị gaa dịka i si ekwuge and ebe anyị ga-eji anagide gị wụ as onye na-amada ala ya wụ i nwere ike sef gị nọgodo nga ọzọ gị sị na ọ wụ na ụmụaka ka ị nọ biko ihe m jiri doo o ji doo ahụ m anya na ọ wụdụ na ụmụaka maka na ị sị na ebe ebe ihe a mere gị rị ka ebe ọsọ gbara na enwedo onye a na-ahụ ahụ nga ahụ na enwedo onye nọ nga ahụ ihe i describe ga awụdo ụmụaka maka ebe ka mma na kanụ ya and anyị jụọla ese ha sị n'eziokwu n'eziokwu na ihe mere mere n'okirikiri n'akụkụ ụmụaka mana o medị na ụmụaka and ebe emedịkwanụ gị na ụmụaka anyị ga-anagide gị maka na ị mada ala mana ọ na-ewutekwa anyị otu i siri mee vidiyo nnọọ na-ebu asha na onye agahakwala ụmụaka e zie gị burial e zie gị wedding e zie gị ke na agala ụmụaka maka gịnị na ọ wụ gị na-atara ndị mmadụ ọda ka ọ na ọ gị na-achara ndị mmadụ ụzọ na ọ na na na ka ị gara agalụ na ọ gụwa ji aka gị gbapụta onwe gị na ọ gụwa hapụrụ onwe gị na ka ị gara ị ga-ejizi pụta mawa ekwe onye agaha na Ụmụaka anyị ga-agbalagara ga agbalagara insecurity wụ ihe na-eme n'ala Igbo niile you are more likely to get kidnapped in Enugu than in Ụmụaka you are more likely to get kidnapped in Owerri than in Ụmụaka and I am speaking facts statistics ada atụ ashị gị sịkwana na ihe m kwuru wụ ashị gị jụọ bịa na comment section ele the last time e kidnapụrụ mmadụ na ụmụaka ihe m kwuga wụ Ụmụaka o asatụkwa m Ọlụ zone asatụkwa m na kọmuniti ndị ọzọ onye ọbụla ma the last time e kidnapụrụ mmadụ na ụmụaka ya kọmentịọ ya na comment section then gwa anyị kemgbe mmadụ ole e kidnapụgorele n'Enugu Owerri Ọka or other towns or cities ihe ndị a na-eme nụ wụ ihe ọjọọ And the primary task of the government is to protect life and properties of the citizens, which they are not clearly doing well. ka ụnụ hapụ iji ya na-emebi aha communities gbaga mbọ na-adọ isi onwe ha na-achọ otu ha ga-eji arị ha ọ wụ eziokwu na n'Ụmụaka na e nwere ndị rị iche iche iwe na-ewe mmegbu a na-emegbu ndị Igbo na ojiji e ji Maazị you know ha na-ewekwanụ iwe rị aghaa ndị ahụ nọchakwa n'obodo rị iche iche ha nọkwa na otu mpaghara na communities ma ndị nọcha anyị n'aka na ihe ndị ọzọ ehe mana ihe a wụkwanụ ihe ndị a ga-eme adreesị n'elu ndị ha na gọọmenti kwege n'aka ndị ha na gọọmenti naghị aga otu ha si aga aga gọọmenti ada emeli ihe ọwụla ọ wụ anyị nwa wụ ndị Ụmụaka ga-eme na anyị ga-agbawa mbọ tuu obodo arịla otu ọ ga-arị onye ọbụla na-ekpekwanụ ekpere na-etigo uche n'otu ochi na ọ ga-arị mma nwunne m nwoke biko ka ị hapụ iwere ihe a mere gị ji na-emebiri anyị aha obodo anyị ekidnapụtago na ụmụaka demedego na ụmụaka mana maka na iji nwanne anyị nwoke ị bịara ịdọ ndụ ihe rị otu a emee gị mụwa wụ Obinna Ọgazi na-asị gị n'ụbọchị taa gwa anyị ego ole e werela na akaụntụ gị weta akaụntụ gị ka anyị nwa wụ ndị Ụmụaka nyeachi gị the ego anyị nwere ebu nwee mfụ na-ekelekwa gị n'ọrụ ọma ị na-arụ sị gị jisie ike mana ego niile a nana gị gwa anyị ego ole ọ wụ wetara anyị akaụntụ ka anyị sendụọra gị ya back biko ana m ekwu ihe n'aha mụ n'onwe m Obinna Ọgazi na aha ndị Ụmụaka okorobịa Ụmụaka niile ndị ihe ọma na-arị mma na ndị ke na-egekwana m ntị na ndị hụrụ m n'anya na ndị m hụrụ n'anya wetara anyị akaụntụ gị ka anyị zitere gị ego ka ọ hapụ ịrị ka e nwere ihe ọda adọga biko anyị sị gị ndo diwe mana wepụtara anyị aha ụmụaka n'ọnụ gị especially na ka onye abịa ha na ụmụaka na ụmụaka rị ka desert ụmụaka rị ka ebe a gbụrụ ọsọ em na ọzọ dị ka ibie ihe m na-etiga na wụ vidiyo ụmụaka n'ụbọchị taa e mere na agbasịrị na mmiri lọshiga na mmiri jos doo ihe wụ ụmụaka ha na-ekwu ụka ya blessed town ndị hụrụ onwe ha n'anya thank you anyị ga-echewe akaụntụ gị na ego ole a nara gị ka anyị nwee ike kwaghachi gị keta nke echi nwanne anyị nwoke kwena na-arịa ọrịa ka anyị na-atụle uche mụrụ otu ọ ga-esi arị Yeah, today is uh, 1st of August.
2025 ya ụmụaka ụmụaka ka ọ na-ekwu ihe na-asị a gbụrụ ọsọ dị ka desert ndị niile agbafuchichana ọ wịara ihe ọ wịara ihe ọ wịara ihe nwere special location na ọ wụ ihe ọmụma dị eme ụmụaka one of the fastest growing towns in the whole of Imo State. Ihe o yiri ebe a gbụrụ ọsọ ebe a na-ere plot of land 60 million 70 million ebe a gbụrụ ọsọ ya na-ere filling station 7 million onye nwere isiokwu ahụ shọpụ niile mepere emepe

unu na-ele biko ya wụ obodo ọnụ m si na ya pụtara ihe n'agbanyeghị ihe arịdịghị otu o kwesịrị ịrị o ya wụ kewa eziokwu mana ọ rịdịghị ka Okwuluora si kwuru na ya wụ ụmụazị gagara ọma ihe ndị si skuul na ya wụ ụmụaka n'ụbọchị taa first of August uche onye ọbụla dịrị ya ya wụ ya mana ka nka mana ka nka ndị mba ndị bịara abịa ndị dịrị iche iche indigenes anyị nọ n'ụmụaka na-eme otu ọ ga-esi arị mma o nwere ihe onye sị